Trí, dó, haon, náid Dáithí, Brian anseo ag léamh na nuachta as Meiriceá den dóú lá fichead Meán Fómhair dhá mhíle is a sé déag. Pictiúr truamhéalach ag oscailt na nuachta inniu. Beirt fhear ghorm ar a ghlúine in aice fhir ina luí ar an talamh agus iad á chumhdú ó na póilíní. Glactar leis gurb iad na póilíní, gurb iad na póilíní faoi deara é cibé. Lámhachadh an fear i rith Agóidí oíche na Céadaoine. Seo, tá an agóidíocht seo ar siúl in Charlotte, North Carolina. Maraíodh fear gorm tamaillín ó shin agus ó shin i leith níl ach anord agus foréigean i réim sa chathair sin. Ní fios go fóill, mar a dúirt mé anois díreach, cé a lámhaigh an fear ar an talamh, ach tugann roinnt daoine le fios gurbh iad na póilíní é. Tá na póilíní idir an dá linn ag caitheamh deoirgháis leis na sluaite agus tá léirsithe ag bladhmadh agus ag splancadh timpeall an stáit sin. An toghchán, nach bhfuil éinne tuirseach den toghchán seo go fóill? Tá Hillary Clinton, fós ag leagan béime, mar is ceart, déarfainn, ar an gcaoi ina ndearna Donald Trump fonóid faoi thuairisceoir faoi mhíchumas. agus an chaoi ar lig sé air féin go raibh an creathnú seo air agus bhí ar an tuairisceoir. Idir an dá linn, tá Hillary Clinton, mar a thuigfí, ag breathnú ar dhaoine faoi mhíchumas mar chomhghuaillithe eochracha. Níl mórán eile le rá agam faoi sin. An tSiria agus an cogadh ansin. Tá an Teach Bán ag breathnú ar na Curdaigh agus ag déanamh machnaimh iad a armú. Ach tá Fadhbanna leis seo, mar a thuigfí. Níl aon áit oifigiúil ann go fóill darb ainm Curdastáin. Luíonn ceantar na gCurdach idir an Iaráic, an Tuirc agus an tSiria agus déarfainn go bhfuil talamh Curdach in áiteanna eile freisin sa cheantar sin. Má thugann an Teach Bán airm do na Curdaigh sa tSiria, níl mórán dabht nach bhfeicfidh na hairm chéanna Níl mórán dabht go bhfeicfidh na hairm chéanna sa Tuirc ar comhghuaillí de chuid na Stát Aontaithe í. Céard ba cheart a dhéanamh mar sin i dtaobh feachtas na gCurdach in aghaidh réimis Bashar al-Assad, cén saghas cabhrach ba cheart a thabhairt do chách anois? Phléasc buamaí i Manhattan agus ar chósta Nua Gheirsí. Oíche an tSathairn seo caite, má b'é oíche an tSathairn é, Dé Domhnaigh, b'fhéidir, ach cibé, táthar tar éis roinnt.

agus oifigigh custaim, go háirithe tar éis dhó aon mhí dhéag a chaitheamh sa Phacastáin, agus ní Pacastánach é, is Afganastánach é. Tá, is cosúil go ndearna sé scríbhneoireacht, níl a fhios agam cén áit, ar an idirlíon, b'fhéidir? agus léiríonn an scríbhneoireacht seo an gairm chun airm a thug ISIS in aghaidh neamh-Mhoslamach le déanaí. Cibé, d'fhill sé óna thuras go dtí an Phacastáin I mí Mhárta 2014, agus clibeáladh ar an toirt é, gearradh, tarraingíodh amach é don dara scagadh, agus fiú muna raibh a fhios acu mórán faoi, Chuir siad an lárionad sprioctha, targaidithe, dírithe, níor chuala mé riamh faoin dream seo riamh, gabh mo leithscéal, second, a fhad agus a bhreathnaím ar an bhfocal sprioc anseo, spriocannaí. sprioctha is dócha. Cibé, cuireadh an lárionad taighde, is dócha, náisiúnta ar an eolas faoi. agus mheas siadsan é mar chontúirt fholaigh. Ach tarlaíonn sé seo na mílte uaire i rith na bliana, agus i ndeireadh báire, thug an Lárionad le fios nach raibh baol ar bith san fhear, agus ligeadh ar aghaidh é. Baineann an dara pictiúr ar leathanach tosaigh an New York Times le scrolla agus cuireann sé seo mar shórt seandálaí nó staraí mé féin cuireann sé seo cluaisíní ar mo chroí. Feicim dóchas sna lámhscríbhinní sin nach raibh muid in ann a léamh go dtí seo. Fuarthas scrolla. in Iosrael, sílim, ach sílim gur ndearnadh, gur dearnadh an taighde seo i Meiriceá. Ach bhí an scrolla é féin chomh sean agus chomh sceiteach sin nárbh fhéidir é a oscailt gan púdar a dhéanamh de. Mar sin fágadh é mar a bhí go dtí go dtiocfaí ar an. teicneolaíocht chuí chun é a oscailt, agus séard a rinneadh ná, ag úsáid x-ghathú, sílim, osclaíodh é go digiteach, sé sin, bhíothas in ann na litreachaí a dhéanamh amach leis an x-ghathú, ach ar ndóigh, níorbh fhéidir na litreacha sin a cheangal le áit ar bith sa téacs go dtí go rabhthas in ann na litreachaí a mharcáil sa trí dimension seachas san aon cheann amháin. Agus nuair a bhíothas in ann sin a dhéanamh, bhíothas in ann an scrolla a chasadh go digiteach agus a aimsiú cén chuid den scrolla a raibh na litreacha seo air agus ansin bhíothas in ann an scrolla é féin a oscailt go digiteach. Rinneadh seo ar bhonn ilchodach, sé sin, rinneadh na mílte pictiúirí de agus cuireadh le chéile iad, agus séard atá faighte againn, agus is scrolla bídeach é, cuireadh bonn cent in aice leis an scrolla le taispeáint cé chomh beag agus a bhí sé, agus cuireann sé iontas orm i ndáiríre, go raibh an scríbhneoir in ann é a scríobh tá an scríbhneoireacht chomh beag sin ach fanfaidh muid le stair. Níl fhios agam cad é an Ghaeilge ar dna agus ní hé seo an t-am le bheith á lorg. Ach táthar tar éis scrúdú a dhéanamh ar dna dhaoine as áiteanna eile ar domhan agus teacht ar an tuiscint gur tháinig an cine daonna, uimhir a haon, as an Afraic agus, uimhir a dó, go ndearna siad imirce ag an am céanna nuair a d'fhág siad an Afraic. Sin rud an-tábhachtach. Níl a fhios agam ar cheart dom an briathar fabhraigh a úsáid, is féidir le éan fabhrú in ubh, ach an féidir leis an gcine daonna fabhrú sa domhan? Go meafarach, b'fhéidir. Ach cibé, d'fhabhraigh an cine daonna san Afraic dhá chéad míle Agus cé mar a eh, mo leithscéal. Bhuel, cé mar a líon siad, cé mar a chuir siad fúb sa chuid eile den domhan, bhuel, sin ceist eile. Ní hé sin an ceann atá uaim, cibé ní dhéanfaidh mé. Tharla coirloscadh sa Bheilg le déanaí. Tarlaíonn sé an t-am ar fad, ach cár tharla sé? An tSaotharlann, an tSaotharlann Náisiúnta Dlí-Eolaíochta, a fhágann go bhfuil dalladh fianaise millte sa tine, agus leis an fianaise seo go léir scriosta, is baolach nach mbeifear in ann leanacht ar aghaidh le roinnt mhaith cásanna dlí, nach mór an trua sin. Tá roinnt de phobal Los Angeles ag cur in aghaidh na gluaiseachta foirgnimh arda a thógáil sa cheantar, ag tabhairt Manhattan Wood ar na ceantracha ina bhfuil na foirgnimh arda seo ag fás. So tá an cur in aghaidh in aghaidh na bhfoirgneamh móra sách tréan, is cosúil. Má tá claonadh domhanda síos i mortlaíocht máthar, tá an ráta mortlaíochta máthar sna Stáit Aontaithe ag teacht salach ar an lé sin. is cosúil go bhfuil agus fágann sin na Stáit Aontaithe ina asluiteach. Ní cheart, i dtír chomh saibhir le Meiriceá, go mbeadh máithreachaí, níos mó máithreachaí ag fáil bháis i mbliana ná mar a bhíodh deich mbliana ó shin. Tá sé ina chogadh dearg idir an Uachtarán Obama agus Teach na nIonadaithe i dtaobh bille a thiúrfadh cead do shaoránaigh Mheiriceá agairtí dlí a dhéanamh in aghaidh na hAraibe Sáidí. Tá an tUachtarán Obama ag cur in aghaidh seo go tréan mar tuigeann sé má tharlaíonn sin, athróidh tíortha timpeall an domhain a ndlí chun agairtí dlí a chur ar na Stáit Aontaithe agus tuigeann na Stáit Aontaithe go maith céard a thiocfas as sin mar bhí na Stáit Aontaithe sách gníomhach timpeall an domhain le 70 bliain anuas.

Ó gabh mo leithscéal, níorbh é sin a bhí i gceist agam. Ní hamháin go raibh gur gur iomardaíodh Wells Fargo as cuntais bréige a oscailt do chustaiméirí nach raibh á n-iarraidh, Tá stair fada ag Wells Fargo ag i dtaobh iasachtaí morgáiste agus go háirithe a seirbhísiú mar a thugtar air, sé sin bainistiú na na bhfiacha agus ba chosúil go raibh siad mí-úsáidteach sa mhéid seo. Tugann an nuachtán míghníomha agus míbhearta ar an méid a rinne Wells Fargo. Thiúrfainn féin rud níos níos tréine air sin ach sin é mo léamh. Cad ar Leon Cooperman? Is cosúil go deir sé nach bhfuil sé ciontach as trádáil taobh istigh a dhéanamh. Cuireadh trádáil taobh istigh ina leith le déanaí Ceannródaí ab ea Leon Cooperman i gcistí fálaithe agus tuigeann sé go bhfuil a oidhreacht staire agus a. a chleachtais ar an líne chun Béarla a chur ar Gaeilge, gabh mo leithscéal chun Gaeilge a chur ar Bhéarla. Tá bhíothas ag tabhairt le fios, b'fhéidir, go n-ardódh nó go n-ísleodh, sílim ardódh, an Banc Cúltaca nó banc taisce na Stát Aontaithe an bhunráta úis, ach in áit sin tá sí ag tabhairt le fios go bhfanfaidh siad seasta. agus nach n-athróidh siad an ráta úis. Naomi Campbell, níor chuala mé an t-ainm le fada, tá sí os cionn ceathracha bliana d'aois anois, ach is cosúil go bhfuil sí chomh hiontach inniu agus a bhí sí, tá sí ceathracha sé, by dad, níl sí ach dhá bhliain níos óige ná mise. trí trí bliana. Ach táthar ag tabhairt le fios go bhfuil sí in ard a réime go fóill. Agus sin an méid, bail ó Dhia uirthi. Tá Músaem Náisiúnta Stair agus Chultúr na nAfraiceach Meiriceánach ag oscailt Dé Sathairn in Washington agus léiríonn sé pian agus bród an taithí ghoirm i Meiriceá. An rud is suimiúla faoi ná na déantáin neamhshuntasacha ar an gcéad radharc atá acu ach chomh tábhachtach agus atá na déantáin seo le nAfraiceach-Meiriceánach a insint. Tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil an tsraith rásaíochta carr leictreach formula Foirmle E ag teacht go Brooklyn, i mBliain seo chugainn. So, sin iad na scéalta móra go léir. Den dóú lá fichead de Meán Fómhair 2016, níl na bláthannaí tosaithe ag sleabhadh go fóill ach Tarlóidh sé sara bhfad. Idir an dá linn, guím rath oraibh go léir agus tá súil agam go bhfeicfidh muid a chéile arís sara bhfad. Slán anois. Muis, caithfidh mé an fhuinneog seo a oscailt arís. Dhún mé é, ionas nach mbeinn in ann breathnú orm féin sa scáileán. So, seo é. Slán anois!